moni moni nde ndikhulupirira anthu ambiri amva kunena kuti kwachitika ngozi ya ndege pa 20 august eti uh, kunabwera ma tourist amene amabwera kuzangoona dziko anthu ochokera ku netherlands munthu ndi mkazi wake mamunayo dzina lake frisco westheimer wa zaka 29 pamene mkaziyo akuti ndi charlotte lemstra wa zaka 22 banja lawo linangobwera kuzaona dziko la malawi nde anapanga haya ndege penanso ine sindimadziwa kuti kuli ndege- kulinso kampani yopanga haya ndege sindili shuwa kunena kuti kampani yake ndi yomweyo koma pali kampani ina dzina lake fly nyasa nde ndaona pa ujeni website kunena kuti alemba kuti accident nkulemba ngozi iyi kunena kuti yachitika pa 20 ya imodzi mwa ndege zawo kunena kuti anthu amatha kupanga haya kaya kupanga chata ndege kunena kuti afuna kuchoka kaya kunkhotakota kupita kuliwonde kuchoka kuliwonde kupita kulilongwe choncho kutengera nkunena kuti bwanji ndimachita cheki pa website yo mitengo yawo i think ina imakhala 400 40 pa munthu mmodzi around approximate madollars koma Eti, nde anthu amatha kunyamuka kupita kaya kuliwonde kaya kupita kuti ili ndi m- madera ake amene imapita malo osiyanasiyana mmalawi momo dziko lina lomwe lima- imapezeka kuti yatuluka kupita ndi ku zambia ili ndi location yomwe imapita ku zambia nkumabwereranso ku malawi nde anthu amapanga chata nkumapita nkubwerera nkupita nkubwerera ali ndi mapayiloti awo amene amatani amayenda ndi anthu mosiyanasiyana nde anthu awiriwa anabwera kuzatani anapita kuti amakaona nkhalango ya kunkhotakota achoka kunkhotakota amapita ku liwonde kumachinga nde akwera ndege pilot wake akuti dzina lake fungayi jonathan wa zaka 50 ndi wa ku zimbabwe fungayiyo nde apezeka kuti akwera ndege ija ndege yake akuti cessna c210 ndege yake ndege zing'onozing'ono akuti ndi ndege yokwanira kukwera anthu 6 koma apapa anangokweramo anthu awiriwa banja la- la anthu awiriwa ndi fungayiyo nde apezeka kuti mmene zanenedwera eti yangonyamuka ili mmwamba yangofika mmalere yapezeka kuti akuti apayiloti anakomoka munthu wakomoka nde pasenja atani mwayi kunali kufupiko ndi chani ndi nyanja lake malawi nde kaya kuti anthu awiriwa amayesera kuti atani ndege ija ayipange kuti ayikhotese kuti isagwere pa, pa mtunda chifukwa ikagwera pa mtunda iphulika amafuna kunena kuti ikagwere mu chani ikalowe mu lake muja kudzipatsa chipulumuka I, i can imagine kunena kuti mpungwepungwe unali mmenemomo ndipo mantha amene anthu mungakhale nawo imagine tsoka lake mukwere ndege nde pilot akakomoke eti anthu mwatsala ndi anthu oti simudziwa kuyendesa ndege muli mmalere what do you do mm? paniki yake ndi yoopsatu imeneyoyo nde apopo ayiyesera kuyikhotesera mpaka inatani yakachita crash yagwera m'madzi munyanja muja munyanja muja mwayi wake asodzi ayitani ayiona ikugwa yagwa anthu akuona anthu aja ndikuthamanga kuti akatani akawapulumutse anthu aja akwanitsa kumpulumutsa mumayi uja charlotte watuluka komano awiriwa anasowa fungayi ndi fungayi ndi frisco anasowa samawapezanso nde akhala kuwasakasaka asodzi aja ndi anthu ena kaya panabweranso ama rescue team akwanitsa kuyikokamo chani kuyikokamo ndege ija m'madzi muja panja papatsala ndani panjapa charlotte wapulumuka kale koma anthu awiriwa fungayi ndi frisco apezeka kuti amwalira ngozi yake ndiyetiyo ngozi yake ndi imeneyi zomvetsa chisoni and ngozi yachiwiri ku malawi within a space of 2-3 months zosakhala bwinoyi and ngoziyo you can imagine kuti ndege ndi yabwinobwino ndege inalibe vuto zangochitika kuti kaya tsoka lake nkuyifotokoza bwanji pilot kukukomokerani muli mmalere he anthuwo matupi awo a jonathan ndi frisco akuti akusungidwa ku chipatala chachikulu ku nkhotakota pamene charlotte akusamalidwa akulandira treatment iso ku nkhotakota komweko koma sanavulale kwenikweni coz mavidiyo ena akuchita kuoneka kuti akuyenda bwinobwino a minister of tourism a Vera Kamtukule akuti boma lifufuza akuyenera kufufuza nanga si zomwe tikunenazi ndi hearsay chabe eti zoti tangomva zomwe zikuyankhulidwa ubwino wake pali eyewitness mayi amene wapulumukayo koma akuyenerabe kukhala ndi official report moyo ndi woopsa kunena kuti pompo ngozi yomweyo wina akutulukamo bwinobwino akuyenda bwinobwino pamene ena ataya miyoyo yawo eti nde nkhani yake ndi imeneyoyo zinazi basi kumakhala wokonzeka nanga titani sitidziwa za mawa sife osunga mawa ayi kuti lero mukuyenda awiri mawa adzikafotokoza kuti chani kwawoko eti koma basi nanga titani zomwe zachitika ndi zitizo zomwe zachitika zimenezozo komanso asodziwo ngofunika ku- kuwomberedwa m'manja kuthokozedwa ife agwira ntchito yayikulu anthu anathamanga pompopompo kupulumutsa moyo moyo apulumukatu pamene bwete coz akanati akanati apange zochedwa mayi amene sakanapulumuka ndi asodziwo agwira ntchito yotamandika kwambiri